Tuairim is daichead bliain ó shin, bhí an-spéis agam ins an bhean so. Ceanadach ab ea í, agus ní raibh aon tíreolaíocht, níor thuigeas tíreolaíocht Cheanada, ach do chuas go dtí Toronto chun bualadh léi, ach bhí sí i Nova Scotia, sin cúpla míle míle, you know, ón áit. Thóg sé dhá lá orm ar an dtraen Nova Scotia a bhaint amach, agus nuair a chuas ann, Now, bhí sé ins na seascaidí. Nuair a chuas ann bhí sé ag stealladh báistí agus chuir sé áthas orm a fháil amach go raibh áiteanna eile seachas Éire a bhí fliuch. Agus stealladh báistí uafásach a bhí ann agus do lean sé go ceann seachtaine. Ní mór an caidreamh a dheineamar le chéile ach ag féachaint an fhuinneog amach agus ansan stop sé go hobann ar an Satharn agus tháinig an ghrian amach agus tír eile a bhí ann agus aoibhneas ar gach áit. So do chuamar ag, cad a thuas, spaisteoireacht ach i ngluaisteán agus is cuimhin liom go maith an gluaisteán, Bel Air Chevrolet Convertible, glas, racing green agus é an-mhór, sin é an ceann leis na sciatháin. agus seo leis síos an bóthar agus ar ár suaimhneas. Agus do bhaineamar amach Bá Fundy. Now, tá Bá Fundy an-thábhachtach mar tá sé ins an scéal. Bá Fundy an bá is mó taoide agus is aoirde taoide agus is dainséaraí taoide sa domhan. Agus tá tá sé fíor. Tá an-dheifir de seasca troigh idir lag trá agus barra taoide. Seasca. Ach an lá so bhí sé go hálainn, ní raibh ann ach an fharraige, bhí sé go deas, bhí an ghrian ag taitneamh air. Agus do bhí trá in aice linn, bhuel, ar, ar thaobh an bhóthair. Agus d'imíomar linn agus ana-mhall agus sin é an uair a bhraitheamar go raibh, cuileachta againn, mar do thit scáth orainn, agus d'fhéachamar timpeall agus cad a bhí ann mar do bhí an ghrian ag dul fé, do bhí an capall bán so idir an ghrian agus sinne agus sin é an fáth gur thit an scáth orainne. Ach do bhí cuma mistéireach ceart ar an gcapall mar do bhí an ghrian laistiar di, agus thuigeas, like, gur láir a bhí inti, go raibh sé bán, agus seans go raibh baint aici le rásaíocht mar do bhí sí an-chúmtha, an-chórach mar chapall, agus bhíos an-thógtha ar fad leis, ach ní raibh ann ach san. capall, so cíonn tú capall amháin cíonn tú iad go léir so ní raibh ann ach tuairim is deich soicind ach dúirt agus d'admhaigh an bheirt againn ina dhiaidh sin go raibh rud éigin, gur tharla rud éigin mistéireach dúinn. Now, ok, nílim chun Doctor Psychobabble a thabhairt duit ach yeah.

D'imthigh, d'fhágamar mar sin an capall mar do stop sé. Do bhraith mé go mb'fhéidir go raibh capall eile ann agus gur capall dubh a bhí ann. Now níl fhios agam canathaobh gur tháinig an smaoineamh san isteach im aigne. So, d'imíomar, chuas thar n-ais go hÉirinn ach ní imeodh an íomhá. Ó am go chéile bhuailfeadh sé isteach im aigne agus bhí, bheinn á rá, bhuel, Canathaobh go bhfuilim ag smaoineamh ar an gcapall san? Agus an cheist eile, cá raibh an capall dubh? Ní raibh aon chapall dubh ann. Ach ar feadh na mblianta do bhí capall dubh in áit éigin and lá amháin tuairim is dhá bhliain, trí bliana ó shin do tháinig sé chugam agus ait go leor Killiney Strand bhíos ansan nuair a bhuail sé isteach bhí an capall tórmach bhí sí ag iompar agus capall dubh a bhí, nó searrach dubh a bhí aici. Is cuimhin go dúirt mé liom féin nuair a chuimhnigh mé ar an searrach a bheith aici, arsa mise liom féin, ha! is dóigh liom go bhfuil tosach scéil agam. Braithim go bhfuil scéal in san limistéar san nó an cuid san den aigne ina bhfuilim, braithim go bhfuil scéal ann. Agus ansan, b'fhéidir, cúpla mí ina dhiaidh sin, tagann sé thar n-ais arís agus bíonn giota eile leis, agus mar sin de, agus gan aon taighde a dhéanamh, tarlaíonn sé, cuireann sé é féin le chéile, giota ar ghiota, go dtí lá amháin, deireann tú leat féin, ha, tá scéal agam. Agus is iontach go deo an cúpla nóimeat san. bhuel, is like ball nua den gclann, you know.